Алыхьым и шыкур зэ укъэсамэ. Дыкъыкӏэрыхуну мы лэжьапӏэм дыщӏыхьэжын хуей ӏэфӏ щӏэлъ. Щӏыхьэжын щӏейр зы сыхьэт диӏэ шэджагъуашхэм ирихьэлӏэм дызыхуэдзаура. Накӏуэ, Сынопсэлъэну зэ, зэ дышхэнщ, зэ сынопсэлъ- Дышхурэ укъызэпсалъэ хъуну ӏей? Хьэуэ, абдеи мыде цӏыху куэд щыӏэщи, сыхуейкъым шхапӏэм дыщӏэту мыде зыгуэр Сыт бжесӏэну. жыӏэ?
Щэбэт, мис мы щэбэт дызыхуэкӏуэм пщӏэжрэ?
Схуэдэ щэбэт?
Щэбэтыр схуэдэ махуэми пщӏэжрэ уэ? Щэбэтыр щэбэтщ, схуэдэ махуэ щэбэт.
Хьэуэ ей, гупсысэ уэрэ?
Сыт?
Сэрэ? Уэрэ сэ?
Дыщызэрышамэ. А, занщӏу жыпӏэ хъуну, а сыт щӏэсмыщӏэжыр? Щэбэт. Пщӏэжтэм тхьэтӏэ пщӏэжтэ. Уэри сощӏэжым, е накӏуэ. Пщӏэжтэм сомыгъэкӏину жыбоӏэ.
Сощӏэж, занщӏу жыпӏам занщӏу бжесӏын щэбэт махуэм щысыну. Тыгъэ схуэпщӏыну.
Нтӏэ, Ауэл, ди пхъу, хуэсщӏакӏэ, жей пхуэсщӏакӏэ. Ара? Накӏуэ, ей, дыкъ... Хьэуэ, нтӏэ, къызэдаӏуэт, нэ абы теухуауэ сынопсэлъэнура. Жыӏэт. Нтӏэ, щэбэтым илъэсипщӏ дохъу, зэрыздэп псори. Плъагъурэ сэ зыми сыкъеджакъым, ауэ цӏыхухэр бощӏэ, къыптеуэнкӏэри хъунущ, къыптеуэмэ, умыукӏытэжыну. Пхъэщхьэмыщхьэ сыт тӏэкӏу, ӏэфӏыкӏэ зыгуэр къэдгъэщэху, итӏанэ. А, зы щынэ дыгъэукӏ, зы щынэ цӏыкӏу дыгъэукӏ, моуэ, ерыскъы унагъуэм илъу, къыщӏыхьэмэ, занщӏэу хьэзыру. Щыни? Дауэ,
Щынэ тхьэмыщкӏэжым сыт и лажьэр? Щӏыфӏэдгъэжынур сыт тхьэ щынэр?
Мыдэ къызэдаӏуэт сэ, щынэ тхьэмыщкӏэракъым хье фӏэдгъэжын хуейр, мис а ди гъунэгъу Славикщ фӏэгъэжын хуейр, пщӏэрэ? Щынэм лажьэ иӏэкъым. Сыт сыт щхьэр? Уэрэ сэрэ илъэсипщӏ ипэ дызэзыгъэцӏыхуа Славикщ фӏэгъэжын хуейр, амыхъум, щынэ тхьэмыщкӏэжым и лажьэр сыт? Еуэ, накӏуэ.
Сынэмыкӏуэн, тхьэ, уэ уи гъусэу Накӏуэ. апхуэдизу ущыщӏегъуэжакӏэ Еуэ. сынэмыкӏуэн. Фӏа Нарэ фыкӏуэ. зыуэду. Иджыри илъэсипщӏкӏэ узгъэпсэунщи, сэ уэ дэ уэ умыгъуэтын сынэкӏуэнуӏымэ.